Hello. Eh, muli live pano pa Lahiri KTV. Tikufuna tiziwe mmene zakhalira ku Mzuzuko. Mwati zakhala bwanji? Eh, ana amene adwala akomoka angati tandiuzeni bwinobwino. Eee, tandiuzeni bwinobwino, sindangomva kuti zionetsero zavuta kumenekoko, ndiye tifotokozereni bwinobwino amalawi apa amve, muli live pano pa Lahiri K TV. Ana 10 ndi amene akuveka kuti afa ndithu. Ana 10 ndi amene akuveka koma ana 30 ali chikomokere ndi ma teargas. Ndithu kunoko sikuli bwino ayi ku Mzuzu kuno. sikuli bwino ndithu sikuli bwino ana 10 ndamene amwalira.
Avomelezetu awa kuti boma lawakanika. Avomeleze kuti boma lawakanika atule pansi. Atule pansi asatizunze asaphe a Malawi ayi. Asaphe a Malawi. Anthu akuphawa anthu oipawa. Mitima yawo ndi ya afisi, mitima yawo ndi ya ng'ona anthu awawa. Atule pansi udindo asiye. Osati akhalire kupha a Malawi ayi. anthu oyipa kwambiri achina chimwendo anthu oyipa anthu opanda umunthu anthu opanda sogolo ku Mzuzu nzopwetekesa mtima chifukwa kubereka mwana nkukula kumtumiza ku sukulu kuononga ndalama zambiri mwana kuti aphunzire sukulu lero iwo akukatenga teargas apolisi kumakaponya ku sukulu ngati ana ndi amene akupanga mademo alakwisa kwambiri sanachite bwino Choncho awonongesa miyoyo ya ana ambiri koma mphamvu iyiyi imene amapanga apolisi ndiyochita kupasidwa ndi chimwendo banda ndi chakwera ndipo achakwera kumene muliko audio iyiyi amene ali ndi nambala yanu akutumizireni ndinu abambo oipa kwambiri zoti inuyo munabereka ineyo ndachotsera ndipo inuyo ngati chili chiwanda ndiye chakulowani Ndipo inuyo muzazunzika mukazasiya u president ziko la Malawi muzazunzika abambo inu ndipo abambo inu ndi abambo oyipa kwambiri ndinu abambo oyipa kwambiri ndipo ndinu mfiti ndipo inuyo ngati simmatamba koma matewera okha mumadya abambo inu president wa mtundu wanji osakonda ana ake Mutha kumakolezera kumawauza a police kuti ponyandibeni ma tiegasi wo mpakana anthu abalalike, ponyandibeni ma tiegasi wo, zoona? Nkuphesa ana osalakwa, ana oti achoka bwino bwino kupita ku sukulu koma ana aja akanika kubwelera kukabwelera maliro. Mungamve bwanji mwana ali wanu? Mungamve bwanji mwana ali wa abale anu? Inu nkumati munakhala m'busa bambo inu? Ngati ili satanic abambo inu ndiye yakukwanani ndipo yakukolerani koma choti mudziwe kumwamba kuli Mulungu kumwamba kuli Mulungu ndipo inuyo siku lina zimene mukuchitazi mweso umene umamuyesa nawo nzako siku lina muzayesedwa nawo muziwe kuti mweso uwu mukutiyesera ife lero siku lina muyeso umenewo muzayesedwa nawo mwachita izizi kwa nthawi yayitali tikungoyang'anira ngati zisiru koma panopa tikufuna tikugwaditseni inuyo pansi mumuziwe Mulungu inuyo Mumuziwe mulungu kuti nindani musaone ngatiso ka smartimatic kanu kaja kazagwira ntchito chimenecho ndiye ndikuuze ngakhale mukulimbisana mtima ndi Annabel Mtalimanja wanuyo kuti aa kameneka mulungu azatembenuza chimene inu mukuti muzakhala sichimene mulungu adzakukhazikeni kuti muzaziwe kuti kumwamba ukuku kuli mulungu chifukwa anthu dziko lonse sangamadandaule munthu mmozi mu dziko lonse anthu sangadandaule anthu akugona ndi njala mutha kukawaponyera teargas apuma bwanji munthu ali ndi njala apuma bwanji munthu akugona ndi njala inu mukamponyera teargas mufuna kuti akhale ndi moyo uti mabanja anthu angati amene aluza ana muziganizire inuyo kuti ndinu president chifukwa cha wanthu sikuti ndinu president chifukwa cha nyama ayi chifukwa cha nkhuku ayi Nchifukwa cha wanthu anthu tinadzuka mamawa kupita kukakuvoterani kuti mukhale pa mpando lero mukupha anthu omwewo mukuganiza bwanji? Mulungu wakuchokerani ndinu abusa koma munali abusa a fake simunali abusa a anthu munali abusa a nkhosa inuyo simunali abusa a wanthu ayi ndipo inuyo si mbusa ayi inuyo munangogwerako ku busako abusa amene ali ozozedwa ifeyo timadziwa ntchito zimene amapanga koma inuyo ndi abambo oyipa ndipo ndinu mfiti yotheratu chifukwa inu mukanakhala ndi umunthu Simukanapanga zimenezi. Mzibambo wobereka atha kuuza apolisi kuti, Wonjezerani tayigasiyo, anthu nkumafa kumene kuja, inu nkumaombera m'manja. Ponyerani kumeneko! nkumaponyera ku sukulu, ku sukulu koti kuli ana ang'onoang'ono. Mwawaona ana aja mmene avutikira, ena akulira, ena akupuma. Kodi mawa abwereranso ku sukulu? Ana abwereranso ku sukulu mawa zimene mwachita zija, a Chakwera? Muziganizire. Ndinu mzibambo obereka muli ndi wana, muli ndi zidzukulu. Muzilingalira atakhala ana anu, atakhala mzukulu anu. Ndinu abambo olankhulitsa pambali kwambiri. Ndinu abambo olankhulitsa pambali. Ndinu achitsiru kwambiri. Ndinu opusa kwambiri abambo inuyo. Ndinu abambo opusa kwambiri. Ndinu achitsiru. Mwaiwala zimene munalonjeza anthu? Munawauza kuti azizadya katatu. Nchifukwa chake anthu achita mademo. Munauza anthu azizadya katatu. Lero anthu akudya katatu. kapena akugona ndi njala katatu eeh anthu akudya katatu kapena akugona ndi njala katatu zikutipwetekatu zimene mukupangazi musaone ngati tonsefe tikusangalala nazo ayi musaone ngati tonsefe tiku tikamakhala phee pa grupupa musamaone ngati sitifuna kuyankhula zimatiwawa zimene muchitazi ndipo tayankhula mwauzimu apapa. Ife kuti tinagwira Yesu, tayankhula mwa uzimu koma ndimafuna ndikanatchula za mkabudula mwanumo kuti mudziwe kuti enafeso zimatiwawa zimene muchitazi. Kuphesa ana osalakwa, ana onse aja mwagulira mabokosi? Mwawapasa ufa? Nthawi ino munthu ali ndi njala mnyumba mwake akulephera kusowa ufa oti aphike phala apase wana, mukampasa maliro, ali nawo ufa oti aphika pa maliro? Ali ndi ndalama yokagulira bokosi ngati munthu akulephera kupeza ndalama yoti agule shuga. Akulephera kupeza ndalama munthu wakumudzi panopo akukhala opanda sopo akumagona osasamba akugona ndi njala. Kulephera kusowa machesi enieni machesi panopo kufika pa 200 pamene machesi timagula pa K50 machesi mwafikisa pa 200 mukuganiza bwanji? Usogoleri wanu uli pati? Sindikuonapotu ine cha usogoleri apa. sindikuonapo cha usogoleri muganize bwino muganize bwino musamaanamize amalawi malawi ake si amene uja wa 1960 chakuti ayi si malawi wa 1960 chakuti ameneyi ndi malawi wa lerolo amene aliyense ndi ozindikira palibe amene mungamunamize muzinamiza omwewo achimwendewo koma ife ayi osamaanamiza amalawi Mukutionjeza kwambiri. Mudziwe kuti pampando pamene pali inupo panali anzanu anzanuwonso anachoka ndiye inunso mudziwe kuti ndinu omaliza chaka chanu chomaliza ndi chinocho September panopo katundu anu mulongezeretu muchoke. Musatiyese akapolo anu ifeyo ayi zikoli silanu lokha ndi ananu ndi banja lanu ndi azibale anu ayi ndinu achitsiru kwambiri abambo inu ndinu opusa kwambiri ndipo akutumizireni audio imeneyi. Ndinu achisiru kwambiri abambo inu opusa kwambiri mulibeso ndi nzeru zomwe nzeru mulungu akulandani chifukwa cha uchitsiru umene mukupanga misonkho yathu kumangodya kumangoononga pano tulephera kupanga business ma business munangokweza misonkho mitengo kungokweza yakatundu koma muli pamenepo muli khale sindziwa kanthu munkanenadi zoona kuti sindziwa kanthu tinkaona ngati sindziwa kanthu uja ndi ongonena Muganize bwino. Audio yangayi ikupezeni muganize bwino. Musaone ngati kunjaku anthu akukusangalalirani. Anthu akamati Chakwera Chakwera musaone ngati anthu kunjaku akumakukondwerani. Musaone ngati tonse tikumasangalala tikamva za dzina lanu. Enafe tikamva za dzina lanu timakomoka. Enafe tikamva za dzina lanu ndipo timanyasidwa ndipo tikaona misonkhano yanu mukupanga ndi achina chimwendo aja timanyasidwa sitifunanso kumva ndi audio yomwe tikaona nkhope yanu m'magulupumu timadilita sitifuna kukuonani ayi ndinu abambo oipa kwambiri.